Christian Solinas est su presidente nobu de sa Sardigna. Su senadore sardista, a sa ghia de una coalitzione de centrudestra, at bintu su rivale de su centrusinistra Massimo Zedda. Isetande sos datos definitivos, Solinas at colliu unu vantàgiu chi est difìtzile chi Zedda resessat a che sichire. Solinas at picau su barrantasete pro chentu de sos cunsensos, mentres Zedda non ch'at colau su trintatres. Mai intrau in partia imbetzes Francesco Desogus de su Movimentu Cinque Stelle chi s'est firmau a s'undichi pro chentu. Sos àteros candidados a presidente, Paolo Maninchedda de su Partito dei Sardi, Andrea Murgia de Autodeterminatzione, Mauro Pili de Sardi Liberi Vindice Lecis de Sinistra Sarda chi sun abarraus a su tres pro chentu. Sos sardos duncas an isseperau s'andala de su cambiamentu fachende torrare a Villa Devoto su centrudestra pustis de chimb'annos de guvernu de centrusinistra e de Giunta Pigliaru. Solinas torrat che presidente a pustis de essere istadu assessore a sos trasportos in sa Giunta Cappellacci e a sa binchida sua at contribuiu meda sa Lega de Matteo Salvini chi a sa prima essia a sas regionales est diventadu su primu partidu de sa coalitzione de centrudestra colandeche Forza Italia e Sardistas. A pustis de sas eletziones supletivas de su collègiu uninominale de sa Càmera de sos Deputados de Casteddu, ube unu mese fachet at botadu petzi su bindichi pro chentu de sos chi nd'aian diritu, pro sas eletziones regionales si timiat sa matessi cosa, s'astensionismu. Ma ponende a pare sos datos de sas eletziones regionales de su duamiza e batordichi, ube at bintu su centru-sinistra chin Francesco Pigliaru, eris, in sos milli otichentos baranta sègios de sa Sardigna, at botau su chimbantatres vìrgola setanta chimbe pro chentu de sos chi aian diritu, s'unu e mesu pro chentu in prus rispetu a sas eletziones passadas, ube imbetzes aiat botau su chimbantaduos vìrgola duos pro chentu. Tzertu a sas polìticas at botadu su sessantachimbe virgola chimbantunu pro chentu e duncas si podet nàrrere chi sa midade de sos sardos no est andada a botare. Unu datu chi an a dèpere analizare binchidores e bintos ca tra tres meses amus a dèpere torrare a andare a botare pro sas europeas chi an a àere cunsichèntzias peri pro su guvernu natzionale. Isetande sos resurtados definitivos, unu datu polìticu est craru, sa derruta de su Movimentu Cinque Stelle, chi no est intradu in sa competitzione pro sa ghia de sa Regione chi at bidu protagonistas a Christian Solinas de su centrudestra e a Massimo Zedda pro su centrusinistra. Pro sos de su Movimentu tocat de nàrrere chi fit sa prima borta chi curriant pro sas regionales in Sardigna e chi ant a intrare in Cussizu, ube ant a poder fàghere sa bàrdia de sas istitutziones gai comente fachiant in printzìpiu de s'atividade polìtica issoro. E finas cussiderende chi in sas polìticas si botabat chin un'àteru sistema eletorale, e chi in sas regionales balet meda sa fortza de sas listas, su Movimentu Cinque Stelle in Sardigna in su ziru de un'annu at irmesadu sos votos suos. Su bàtoro de martu in sas polìticas aiat picadu su barantaduos pro chentu binchende sa cuncurrèntzia e mandende a Roma unu trabellu de parlamentares. E pro cussu in sas regionales s'isetabat unu resurtau che cussu jocande·si sa presidèntzia coddu pro coddu chin sos àteros duos mannos. Ma a cantu paret in Sardigna est capitada sa matessi cosa chi amus bidu a livellu natzionale, testimoniadu dae sos sondàgios e dae su votu de sas regionales in Frìuli e in Abruzzo. S'aliadu de guvernu issoro, sa Lega de Matteo Salvini, est balanzande tretu rispetu a sos primos tempos, de sa nàschida de su guvernu e duncas como isetamus a bìere. Cras in Tàtari in prefetura s'at a riunire sa mesa tècnica pro definire una metodolozia supra su prètziu finale de sos produtos, ligande su prètziu de su late a s'andamentu de su casu. L'at convocada su prefeto de Tàtari Giuseppe Marani chi in s'addòbiu de Roma l'ana nominadu comissàriu guvernativu. Duncas torrat a cumintzare sa tratativa pro definire su nodu prus malu a isòrbere de sa vertèntzia, su prètziu de su late chi tres chidas a oje at fatu falare sos pastores in prata. a protestare, una protesta cumpartia dae totu sas comunidades e chi at rucradu totu sa Sardigna, chin medas manifestatziones ube ant imboladu su late a terra in sos caminos, est diventada su sìmbulu de una rebellia mai connota in Sardigna, como però tocat de tancare sa tratativa pro torrare a pònnere in motu sa filiera. Sos pastores e sos assòtzios de categoria pedint chi su prètziu de su late siat a otanta tzentèsimos a litru e no a setantaduos comente ant detzisu in sa mesa de Casteddu, a sa presèntzia de su ministru de sas Polìticas Agrìculas Gianmarco Centinaio. S'obietivu est de arribare a un'euro a litru pro poder garantire a sos pastores sas ispesas de produtzione e àere unu balanzu zustu. Guvernu e Regione ant postu in campu chimbanta miliones de euro pro comporare su casu romanu firmu in sos magasinos, chi diat dèpere fàcher crèschere su prètziu de su produtu in sos mercados e duncas su prètziu de su late puru. A pustis de duas dies dae s'assàchiu armau a una cisterna de late in Orune, custu manzanu puru in sartu de Nule in localidade Campitu in d-unu caminu de campagna cullegau a sa provinciale sete chi andat a Osidda, duos bandios armaos de pistola e carotaos ana firmau unu mezu chi fit collinde su late pro unu casufìtziu, ana ligau s'autista a un'àrbore e ana postu focu a su mezu fachende-li dannu meda. In pessu dau s'allarmi a su locu sunu suprios sos pompieris chi ch'an istutau su focu e sos carabineris chi an aviau deretu sa chirca de sos bandios. Custa faina arribbat pròpiu sa die chi in prefetura, in Tàtari, s'est riunia sa mesa tècnica chi diat dèper detzìdere su pretziu de su late. Su ministru de sos Internos Matteo Salvini est intervèniu nande chi custos delincuentes no an nudda ite bìer chin sos pastores, chin su traballu e sas resones issoro. Custos sunu criminales e los amus a tratare che pare, at nau Salvini. Pro sos fatos de Nule est intervènniu peri su presidente de Coldiretti Sardigna, Battista Cualbu. S'assàchiu a sas cisternas est un'atu chi non si podet bajulare. Non so sicuru chi a lu fàchere sian istaos sos pastores. Nois semus impinnaos totus a chircare de isòrbere sa crisi de su setore, at sichiu Cualbu, est su mamentu de non sichire a ghetare linna a su focu. Su traballu est sa prioridade chi sa Giunta Regionale noba depet promòvere in su programma suo, a lu pedire Gavino Carta, segretàriu generale de sa CISL sarda, fachende sos augùrios a su presidente de sa Regione in pessu eletu. Secundu Carta tocat de torrare a pònnere in motu cantu prima s'atividade de su guvernu regionale pro parare fronte a sos problemas chi totu sas formatziones polìticas ant sinzalau e propostu in sos programmas issoro. Pro cussu su sindacau at s'ispera chi sa Giunta noba si facat in presse pro risponder cantu prima a sos bisonzos de sos sardos. A sa Sardigna li rechedent istitutziones fortes e autorèvoles, iscrivet su segretàriu Carta, una rapresentàntzia polìtica lestra e pronta, sa partecipatzione de sas fortzas sociales, Pro mandare a dae nanti sa programatzione de s'isvilupu econòmicu e sociale e sa promotzione de su traballu bi cheret s'istrumentu de sa programatzione democràtica, est a nàrrere chi bisonzat de valorizare su contributu de sa mediatzione sociale, de su volontariau, de sos entes locales. Sa CISL est pronta a dialogare e a si cunfrontare supra sos temas de s'isvilupu e de su traballu, concruit Carta, pro afortiare s'unidade de sos sardos e pro creare sas conditziones pro arribare a unu tempus nobu de progressu econòmicu e sociale. Est istada una bìnchida chin nùmeros ispantosos sa 'e Christian Solinas, candidau pro su centru-destra e eletu presidente de sa Regione Sardigna. Solinas at picau su barantasete vìrgola otantunu pro chentu de sos botos. Sa coalitzione de centru-destra, imbetzes, at una percentuale de chimbantunu vìrgola setantasete. Duncas, at a picare su prèmiu de maggioràntzia chin su sessanta pro chentu de sos postos in Cussizu regionale. Massimo Zedda de su centru-sinistra at picadu trintaduus virgola novantatres pro chentu de sos votos, mentres sa Coalitzione Progressisti di Sardegna, chi l'apogiabat, s'est firmada a su trinta virgola dechesete pro chentu. Su Movimentu Cinque Stelle, chin Francesco Desogus, s'est firmadu a s'undighi virgola decheoto pro chentu e su Movimentu a su noe virgola setantunu pro chentu. E si Solinas at picau prus pacu votos de sa coalitzione, Zedda e Desogus an mezorau su resurtau de chie los fit apogiande. Como, tocat de isetare sa compositzione de su Cussizu regionale, chi at a biere trintases cussizeris assignaus a su centru-destra, chimbe a su Movimentu Cinque Stelle, dechenobe a su centru-sinistra. Una maggioràntzia blindada pro Solinas, chin duos partidos Lega e Psd'Az fortes meda, chin s'ùndighi virgola trintases e su nobe virgola nobe pro chentu, sichios dae Forza Italia chin s'oto virgola unu e sos Riformadores chin su chimbe virgola bator. In su centru-sinistra at apoderadu su PD chi, chin su trechi virgola barantachimbe pro chentu, torrat a èssere su primu partiu in Sardigna a pustis de s'impodda de sas polìticas. Sos nugoresos sun andados in medas a botare, dechesetemiza nobichentos e otto, una percentuale de su chimbantasette virgola binti pro chentu, meda prus arta de cussa regionale chi s'est firmada a su chimbantatres pro chentu. In sa cumpetitzione intre Solinas e Zedda at bintu su sìndicu de Casteddu chi at picadu su barantaduos virgola trintasette pro chentu de sos votos, mentres Solinas s'est firmadu a su trintatres virgola bintichimbe pro chentu. Desogus at picau su trechi virgola chimbe pro chentu de sas preferèntzias. De sos àteros candidados, Andrea Murgia at picau su ses pro chentu de sos votos, Paolo Maninchedda de su Partito dei Sardi su duos virgola chimbantases, Mauro Pili de Sardi Liberi s'unu e bintunu pro chentu e Vindice Lecis de Sinistra Sarda s'unu e unu pro chentu. Su centru-sinistra duncas in Nùgoro at apoderau, su centru-destra at cunfirmau sa presèntzia de semper. Mentres su Movimentu Cinque Stelle at minimau meda su tantu de sos votos picau in sas polìticas. Pro su chi pertocat sos partidos in Nùgoro su PD si cunfirmat primu chin su treighi vìrgola sessanta chimbe pro chentu, sigundu sa Lega chin su doighi vìrgola trinta bator pro chentu e su 'e tres su Movimentu Cinque Stelle chin s'undighi e setantasete pro chentu. Bene meda pro Autodeterminatzione chin su sete vìrgola treighi pro chentu. mentres Forza Italia s'est firmada a su ses virgola novantasete pro chentu. Custu manzanu in Tàtari s'est aperta sa mesa de su late convocada dae su prefetu Giuseppe Marani, comissàriu guvernativu pro sa vertèntzia latiero-caseària. Su prefetu de Tàtari at apertu s'addòbiu sutalineande chi no est dispostu a bajulare atziones che a sas chi sun capitadas custu manzanu in Nule e dumìnica in Orune. Fintzas a chi si protestat andat bene, at nau su prefetu. Sa protesta est legitima e si faghet rispetande sas regulas de su diritu. Fintzas a oje amus impreau unu metodo de valutatzione misurau, ma a cantu paret sa passentzia e sa prudentzia calicunu non las at cumpresas. Pedo a manera publica a custa mesa, at sichiu su prefetu, de si ch'istresiare a boche manna dae fainas che a custas. De su matessi parre su capu de gabineto de su Ministeru de sas Polìticas Agrìculas, Luigi Fiorentino. S'obietivu de sa mesa de su late est de arribbare a un'acordu intre pastores e industriales chi detzidant su prètziu de su late. Sos pastores pedint a su mancu otanta tzentèsimos a litru pro arribbare a pustis a un'euru in acabu de campagna. Sos industriales imbetzes sunt firmos a setanta duos tzentèsimos detzisos in sa mesa de Casteddu. In s'ùrtimu trimestre de su duamiza decheoto, a livellu natzionale, b'at appiu una minimada de sa produtzione in s'edilìtzia de su zero virgola oto pro chentu. E in Sardigna sas cosas no est chi sun andande menzus, bidu chi s'annu passau sun bennios mancu prus de milli postos de traballu, chi s'annanghene a sos prus de sos trintamiza pèrdios dae su duamiza e oto. A lu dare a ischire est sa Ue Coop, s'Unione Europea de sas Cooperativas, chi sutalìniat su sinzale metzanu pro unu setore chi in sos ùrtimos dech'annos at pèrdiu batoschenta miza postos de traballu e galu no at pesau renes a pustis de sa crisi de su duamizaeoto. S'Ue Coop at analizau sos datos Istat chi pertocan su cumpartu edile, chi at tancau su cuartu trimestre de s'annu passau negativu a pustis chi in sos meses prima aiat registrau una crèschida. Sa ferta de s'ocupatzione in edilìtzia galu no est sanada, sutalìniat Ue Coop. A livellu natzionale, a oje, bi sun otichentos bintises miza addetos, mentres in su duamizeoto fini prus de unu milione e duos, e in prus an tancau belle bato miza cooperativas de s'edilìtzia. Pro cussu, sichit Ue Coop, Bisonzat de intervennere chin misuras chi torrene a ponnere in motu chin fortza su cumpartu edile, favorinde su recùperu istruturale e ambientale de sos fràvicos esistentes, in prus de nde fàcher fintzas nobos de calidade, chi rispetene sos istandard istruturales e energèticos prus artos, chi mantenzan, in su tempus, su valore de s'investimentu chi dae semper sos italianos fachene in su matone. L'ana trantzia a su sete de martu sa mesa de su late presèdia dae su prefeto de Tàtari, Giuseppe Marani, chin s'obietivu de detzìdere su prètziu de su late ligàndelu a su 'e su casu e torrare a formare sa filiera late casu. A pustis dae ses oras de collòchios in prefetura non s'est detzisu nudda, ma in su verbale de s'addòbiu ana postu unos cantos puntos chi ana a definire in sos addòbios imbenientes. Unu puntu est chi su prètziu de su late non depet falare sutta sos setanta duos tzentèsimos a litru, Su tantu chi an detzisu in sa mesa de Casteddu. S'àteru est chi at a èssere su prètziu de su casu berbechinu romanu in su mercau, chi sas partes an detzisu a ses euros a chilu, a favorire s'aumentu de su prètziu de su late. Custu isetande chi bi sian a disponimentu sos chimbanta milliones de euros postos dae Guvernu e Regione pro che ritirare su casu chentza vèndiu. Cuntentu su ministru de sas Polìticas Agrìculas, Gianmarco Centinaio. Oje, in custu addòbiu tataresu, amus fatu passos a innantis. Est sa mustra chi su guvernu non fit presente in Sardigna pro sa campagna eletorale, comente in medas pessàbana, ma pro che fàghere essire cantu prima dae sa crisi s'economia agrìcula sarda e la rèndere cumpetitiva. Cuntentos peri sos industriales e sos pastores pro custos primos resurtaos isetande de firmare s'acordu definitivu. Sa mesa de su late at bocau a pizu sa volontade de sas partes de acatare un'acordu chi permitat a totu cantos De traballare bene e de aer su balanzu zustu pro sos sacrifìtzios issoro. At a èssere su bìndighi de martu de su duamiza e dechenoe s'iscadèntzia pro s'iscrìvere a sos progetos formativos e de consulèntzia Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green and Blue Economy, promòviu dae sa Regione in s'àmbitu de sos fundos POR Sardegna FSE, duamizebbatòrdichi-duamizebinti. Su progetu in Nùgoro l'at a mandare a dae in antis sa Coperativa Lariso chin sa Domo de Caridade Artes e Mestieris e su Comune de Nùgoro. E a lu dare a ischire de custu progetu est pròpiu su Comune, nande chi est unu progetu chèrfiu dae s'amministratzione ghiada dae su sìndicu Soddu, s'obietivu est de formare professionalidades nobas pro sa valorizatzione de sos benes culturales e ambientales, colande dae sa valorizatzione de s'atividade agriturìstica a sos servìtzios de acasazu birde de tutela ambientale. S'amministratzione est traballande pro fàghere unas cantas infrastruturas che a pistas ciclàbiles e camineras chi potan crèschere sa possibilidade de fàghere impresa eco-sostenìbile in su territòriu, at nau s'assessora a su Monte Ortobene Rachela Rachele Piras. Su progetu Fiume Verde at s'obietivu de promòvere e favorire su traballu autònomu e s'imprendidorialidade in àmbitu turìsticu-ambientale in su territòriu de Nùgoro. Su progetu Un Monte per la Città, corsi di formazione e aggiornamento per la certificazione di competenze, previdit sete cursos de formatzione de fàghere in bìndighi meses, chin s'obietivu de promòvere s'isvilupu e sa certificatzione de cumpetèntzias in àmbitu turìsticu-ambientale semper in su territòriu de Nùgoro. Su capu de sa Lega Matteo Salvini est torrau in Sardigna, in Casteddu, pro adobiare su guvernadore nou e sos primos cussizeris leghistas sardos, a pustis de sa bìnchida eletorale de su centru-destra ghiau dae Christian Solinas. Solinas est su presidente nou de sa Regione, su 'e duos sardistas a pustis de Mario Melis a diventare presidente de sa Regione Autònoma de Sardigna. Un'iscummissa binta dae su ministru de sos Internos, chi at isseperau a Solinas e l'at apogiau pro totu sa campagna eletorale chi l'at fatu bìnchere. Unu votu emotzionante, ca sa Sardigna est una terra chin d'un'identidade sua e, comente Lega, nos semus acurtziados in punta 'e pedes, at nau Salvini. Semus bragheris de èssere su primu partiu de sa coalitzione, ma como est s'ora de sa responsabilidade. Como pedo a Solinas e a Eugenio Zoffili, chi in pessu tzertificaus sos resurtados de sas eletziones, si facat sa giunta in unu cuartu 'e ora, chentza brigas, In Abruzzo, pro nàrrere, sun istentende tropu, at nau Salvini s'interi de sa cunferèntzia pro s'imprenta, a sa presèntzia de Christian Solinas, su comissàriu pro sa Sardigna Zoffili e sa senadora leghista Lina Lunesu chi at a intrare a su postu de su presidente nobu de sa Regione. Salvini at faveddau peri de sa vertèntzia Latte, so disponìbile a bènner deo in Sardigna o a aperrere sas jannas de su Viminale pro tancare sa vertèntzia latte una borta pro semper, at concruiu Salvini. E torro gràtzias a sos pastores pro aer permìtiu de botare in pache. Est andada bene sa trasferta in Amèrica de sa Fight Nuoro Academy, chi su dechesete de frevàriu, in Long Beach, Califòrnia, at partetzipau a s'editzione de su Pankid duamiza e dechenobe cunsiderau su campionau mondiale de Brazilian Jiu Jitsu. Fin in mille e setichentos sos atletas bènnios dae totu su mundu pro garegiare. In sa delegatzione nugoresa ghiada dae su mastru Luca Matto bi fin sos frades Alessio e Fabrizio Salis, chi si sun cunfrontados chin sos menzus ispecialistas de custa disciplina. Alessio Salis at garegiadu in sa categoria a chimbantases chilos e mesu, tzinta birde, mentres Fabrizio Salis at garegiadu in sa categoria a trintaduos chilos e duos tzinta in colore arantzu, binchende sa medàllia de brunzu. Rispetu a s'annu passau, Alessio no at bintu peruna medàllia ma est istau unu de sos menzus a livellu internatzionale. A pustis de sa trasferta americana, sos frades Salis ant partetzipau in Bologna a s'Italian Brazilian Jiu-Jitsu Open Junior competitzione aperta a sos atletas dae chimbe a deghe-e-sete annos. Sos atletas nugoresos ant balanzau tres medàllias de oro. Fabrizio in sa categoria trintaduos e duos chilos tzinta in colore arantzu, Alessio at bintu s'oro in sa categoria chimbantases chilos e mesu tzinta birde e fintzas in sa categoria superiore de sos sessantanobe chilos tzinta birde. A pustis de tres dies dae sas eletziones regionales, galu non si ischit chin seguresa chi an a èssere sos sessanta cussizeris chi an a dare vida a sa sèighi legisladuras autonomìsticas. B'at galu mizas de ischedas de iscrutinare e an a arribbare unu pore de ricursos chi, gae comente est capitadu in su duamìgia e batòrdighi, an a mudare s'assemblea sarda dae comente est essida dae sas urnas. Pro como, s'ùnica cosa sicura est chi su presidente de sa Regione est Christian Solinas. Su contu finale no at a mudare sos nùmeros pro su centrudestra in maggiorantzia chin trintases sègios e mancu pro su centrusinistra at a mudare chin degheoto sègios e ses pro su Movimentu Cinque Stelle. Sa riforma eletorale no at a èssere tzertu una de sas primas cosas chi at a fàghere su guvernu regionale nou, ma oramai non si podet prus trantzire pro che vocare totu sas faddinas chi sun essias e sun essinde a campu. In custas regionales pro sa prima borta amus votadu chin sa preferèntzia dòpia de gènere e segundu sos datos atuales an a èssere oto sas fèminas chi an a intrare in Cussizu, a su dòpiu rispetu a su duas miza e batordighi, ma semper tropu pacas pro chie at gherradu pro sa norma. Como. s'isetat sa proclamatzione ufitziale de sos eletos e sa nàschida de sa Giunta ghiada dae Solinas. Eris su leghista Matteo Salvini at nau chi isetat in presse sa formatzione de su guvernu regionale. Tzertu b'an a pònnere prus de su cuartu 'e ora pediu dae su ministru de s'Internu, ma sa punna est de non si pèrdere in chistiones e tratativas pro assessorados e ingàrrigos. Sa vertèntzia de su late sardu arribat in Parlamentu. A pustis de sa gestione guvernativa e ministeriale, chin sas mesas de su late presèdias dae su ministru de s'Internu Matteo Salvini e dae cussu de sas Polìticas Agrìculas Gian Marco Centinaio, eris sunt istados sos deputados a pedire un'impinnu formale a s'esecutivu Conte. Sa Càmera at aprovadu un'òrdine propostu dae sos deputados de su Movimentu Cinque Stelle Pino Cabras e Luciano Cadeddu. Ube su Guvernu s'at a impinnare a adotare, paris chin sos entes territoriales interessados, cale si siat initziativa de profetu pro sarbare su setore late-casu berbechinu in Sardigna, finas pro garantire unu pretziu zustu a sos produtores primàrios. Sos deputados de sos Cinque Stelle sutalìnian chi su provedimentu punnat a mantènnere viva sa sienda de istòria, traditzione, calidade e innovatzione de sas centrales de su late, pro torrare a sas amministratziones pùblicas sas funtziones de garantzia e controllu supra sa filiera late-casu e balorizat sa partetzipatzione de sos entes pùblicos in sotziedades de su setore chi podet rapresentare sa manera pro torrare a pònnere in motu unu cumpartu istratègicu de s'agroalimentare natzionale comente est cussu ligadu a sa zootecnia de su late chi est una sienda pro medas realtades territoriales. In su Teatru Eliseu de Nùgoro est istada rapresentada s'òpera teatrale Don Chisciotte, un cavaliere isolato, iscrita e direta dae su regista Alessandro Arrabito, ànima de Casa Teatro, chi dae su duamiza e sete proponet una produtzione chi ligat a pare arte e impinnu sociale, A dare boche e anima a Don Chisciote in sas disauras suas amorosas est s'atora Pamela Villoresi una de sas artistas prus apretziadas de su panorama teatrale italianu chi at atzetau de interpretare s'idalgo runderi. In parcu est istau Nicola Lai a interpretare a Don Chisciote. Marco Cossu fit s'iscudieru fidele Sancho Panza e su soprano Nila Masala at dau boche a Dulcinea, sa fèmina amada, a sa cale su cavalieri dèdicat sas impresas suas ispantosas. Sa colonna sonora l'at eseguia s'orchestra direta dae su mastru Concetta Anastasi, chin sos musicistas de s'Iscola Cìvica de Nùgoro e de su Cunservatòriu de Tàtari. Sos àteros atores sunu de Casa Teatru duamiza e sete e de sa Cumpannia Teatrale Vadore Sini de Sarule. Custu Don Chisciote mustrat comente su regista apat isseperau de contare temas e problemàticas de su mundu atuale. De su restu, s'òpera de Cervantes est galu moderna e si podet cunsiderare una lente pro lèghere sa realtade universale.